a sị na akwa aka ege ntị ụbọchị bụrụ eke ụbọchị bụrụ orie ụbọchị bụrụ afọ ụbọchị bụrụ nkwọ ana m ejiri ohere a na-akpọku chukwu oke abịama na-akpọku ikuku na-akpọku mmiri na-akpọku aja ala na-akpọku oke ọkụ n'isi ụmụnne anyị niile n'isi ụmụ ala awọmukwu niile ndị nọsị n'ozi bekee ma ndị nọsị na naijiria ma ndị nọsị na naijiria nọsị n'obodo ndị iche n'iche n'iche asị m ife ọma ga na-emere unu ee asị m eje ana bụ isi ije unu ga na-eje unu ga na-abata ee otu ọbụla nwanza aha ọ ga-anyara akpa ọfọ nna ya m asị na ọ ga-adịrị unu mma n'aka nri ọ ga-adịrị unu mma n'aka ekpe unu gbuo n'aka nri unu ga-egbute unu gbuo n'aka ekpe unu ga-egbute ee n'iru n'iru ka unu ga na-aga ụzọ iyi adịghị echi ụzọ unu ama echi ebe ndị ọzọ gara adịghị hụ ụzọ unu gaa unu ga-ahụ ụzọ ee a sị na mberede nyiri dike mberede ka e ji ama dike na a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya ee gbuo odo- gbuo odogwu gbuo odogwu gbuo odogwu n'ọgụ ụnọ na o ruru ọgụ ezi a chọba dike ee m asị na ọ ga-adịla ụnụ mma n'aka ọ ga-adịla ụnụ mma n'aka ekpe ee ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwere ọrịa ọsọ ee a sị na nkili nkili ka a na-ekiri ododo e jighi ododo eni ozu onyebe anyịba kama gaire ma onye ala me na-ewere ụmụnne anyị prominent men nọsụ n'ala awọmukwu na-ewere ha as point of contact na-erute ụmụnne anyị ndị nọsụ n'ozi bekee ndị na-ata afụfụ ndị na-ata alị ndị na-asị kedu otu ife ga-esi dịla ha mma ma a na-ewere ndị dịka ha dee ifeanyị uke ee dr ifeanyị uke na-ewere ee senior advocate san ee eh, dr barrister obani na-eweri ee eh, dee mụ kingsley ogondo ee eh, na-eweri maazị john ijeoma ee na-eweri dee mụ kachi benson nọ na united kingdom asị m ife ọma ga-emere gị n'aka nri mere gị n'aka ekpe ee asị m ife ọma ga-emere unu niile na-achọ ka ala awọmukwu dị mma unu niile na-eti aka n'ife gbasara ala awọmukwu sị ala awọmukwu ga-akwụla ọtọ a sị m ala awọmukwu ga-agọzi unu ala awọmukwu ga-enyere unu ga-enye unu ogologo ndụ na arụ isi ike esi nka ife unu ga-eri ama akọ ụnụ ee arụ ama akọ ụnụ akọ isi ama awa ụnụ ihe ike ama eme ụnụ ee a sị nọ ntị ete ka unu ga na-eti na-emewe efu ewefu ee a sị m ife ọma ga-emere unu n'aka nri mere unu n'aka ekpe ee osimiri adịghị eri onye ọ hụghị ọkpa ya asị m ihe ọma ka anyị kwuru n'aka nri ihe ọma ka anyị kwuru n'aka ekpe ee ọ na-eme n'iru unu ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ unu ga-anọ n'iru ọ na-eme n'iru na-eme n'azụ oge unu ga-anọ n'etiti a sị na-ewere ụmụ unu as point of contact na-erute ụmụ awọmukwu niile ndị nọsị n'ozi bekee ebe ọ bụla ụmụ awọmukwu nọ ndị na-akpọsa afịa afịa ha ga na-ere ndị na-arụ na kọmpani asị m ife ọma ga na-eme ee asị m promotion ndị na-apụ ihe ọpịpị ee asị mgbada ga na-akwụ ụgwọ ya bụ ife anyị kwu n'aka nri kwuo n'aka ekpe ee asị na ihe ọma ka anyị na-ekwu n'obodo anyị companies industry ife ọma ga na-abata ife ọma ga na-eme ee asị m na ihe ọma ka anyị kwuru ee ihe ọma ka anyị ga-ahụ egbe a na-agba n'enyi n'ọsụ egbe na-ana n'iyi ee mana asị na ọgazi ọgazi ee ndị na-arụ na company more promotion ndị na-arụ na gọọmenti asị m higher post higher positions ya bụ ife anyị kwuru ee asị m na anyị ga-enwe governor from abia from ikwuano awọmụkwụ ancient kingdom anyị ga-enwe ministers from awọmụkwụ ancient kingdom anyị ga-enwe generals in the army anyị ga-enwe generals na air force anyị ga-enwe generals na navy from awọmụkwụ ancient kingdom anyị ga-enwesi billionaires ndị nwesi ndị ga-akpata ego ndị na ndị ga-anọ ọfụma n'ala awọmụkwụ nwoke nwaanyị na-eje ije ọjọọ n'ala awọmụkwụ sị na ụmụ awọmụkwụ agaghị akwụla ọtọ asị m ala awọmụkwụ ga-akụtuo ha ya bụ ife m kwu n'aka nri kwuo n'aka ekpe asị m ife ọma n'isi ụmụ niile nọ n'ala awọmụkwụ ife ọma n'isi ụmụ niile ala awọmụkwụ ụmụ ha ndị nọsi n'ozi bekee asị ife ọma n'isi nwunye anyị na ụmụ anyị ee eh, ụmụ anyị ga-eje akwụkwọ ha ga-ebu first ee eh, they shall be the head and not be the tail ya bụ ife anyị kwu n'aka nri kwuo n'aka ekpe mana asị ife ọma ga-emeli unu ọ ga-emeli unu na eke ọ ga-emeli unu na orie ọ ga-emeli unu na afọ ọ ga-emeli unu na nkwọ ee n'afa chukwu oke abịama na ndị ala ise ise ise